Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana uyu mtsikana ameneyu anamangidwa ndi mulandu wa murder adapha chibwenzi chake mtsikana ameneyu amachokera ku Nairobi Kenya dzina lake ndi Jackie Opa ndi mtsikana ooneka bwino kwambiri ndipo kundendeko ndi modelo ndipo anthu ambiri amamukonda ndipo anthu ambiri amamfunsa chidachitika ndi chani kuti upezeke kundende kuno ndiye ndabweranso ndi nkhani yake ndi cholinga choti anthu ena ake Mutengepo phunziro. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Jackie Opa amachokera ku Nairobi, Kenya. Mtsikana ameneyu anamangidwa mu chaka cha 2023. Pa 23 May ndi pamene anamangidwa ndi mlandu okupha chibwenzi chake. Umu ndi mmene zilili. Mtsikanayu anali wamng'ono, anali ndi zaka 19. Kenako anakumana ndi mnyamata uyu. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Tyler. Anali mnyamata ooneka bwino mmene mukumuoneramu komanso anali ndi ndalama zake. Kenako anthuwa anagwa mu chikondi. Atagwa mu chikondi anayamba kucheza wezi wezi kumadziwana wezi wezi. Kenako Tyler anamuuza Jackie, udziwa chani ndimafuna ndikukwatire, Jackie anali osangalala kwambiri. Anatengana anayamba kukhala limodzi. Anayamba kugonana sanapite kokayezesa mm akhala ali limodzi kwa nthawi yayitali ee nde tsiku lina. Jackie ankachapa zovala. Achapa zovala, anapeza kabotolo m'thumba mwa trouser. Atatsegula kabotolo kaja, anaona mankhwala. Anaona zakuti mankhwala aja anali ma AIDS. Atabwera ku ntchito Tyler anayamba kum'funsa, Tandiuze, ichichi ndi chani? Tyler anam'funsa Jackie. Wapeza kuti? Analongosola kuti ndapeza mu m'thumba. Tandiuze, umamwa mankhwala? Tyler ananena zakuti eya. Kenako Jackie anam'funsa Tyler, N'chifukwa chani sumandiuza? Taylor ananena zakuti, Sindikanatha kukuuza chifukwa chakuti sindimafuna status yanga anthu aidziwe mpakana tsiku lokufa ine. Sindimafuna. Ndipo ukadadziwa poyambapo ndikadakupha straight ndimakupha koma apapa mpoti iweyo wadziwa tikugonana kale mwinanso iweyo uli nako nde ndi zopanda ntchito kwa ine sindingakuphe kenako jackie anayamba kulira analira ee analira ee ndi mkwiyo mkwiyo anatenga mpeni kumbaya tyler anambaya kangapo atambaya tyler kenako anthu anaona magazi apolisi anabwera jackie sanathawe ayi Anangokhala m'nyumbamo. Anam'manga. Atapita naye kupolisi anayamba kum'funsa mafunso. Anafotokoza mmene ndafotokozeramu. Kenako anam'ponya m'chitokosi. Mpakana pano ali m'chitokosi. Kuchoka mu chaka cha 2023 mpakana pano, mkazi wake ndi ameneyu. Panopa kundendeko ndi modelo. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengepo phunziro. Atsikana, osakomedwa ndi ndalama, osakomedwa ndi maonekedwe. Ngati mwakumana ndi mwamuna ndi bwino mukayezetse musanapange china chilichonse. Tamuoneni mkaziyu, ndi wooneka bwino kwambiri. Koma tamuoneni mwinali. Apapa ali kundende ndi model. Imeneyi ndi life yake. Iyi ndi nkhani ya life yake. Zimene anakumana nazo. Ndiye chonde akuluakulu, tengerani phunziro pa mtsikana ameneyi. Chonde ma guys, tengerani phunziro pa mtsikana ameneyi. Kumakayezesa.